Hi, welcome. It's Anif YouTube channel here. Kukhala chete kodabwisa kwa a Saulos Chilima. Yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, a Saulos Chilima anasankha kukhala chete pakulengeza kwa a Lazarus Chakwera amene ndi mtsogoleri wa dziko lino kuti adzaimanso pa masankho a mchaka cha mawa koma chikhala kuti mgwirizano wawo wa Tonse umakamba kuti amene akuyenera kudzayimira pa masankhowo ndi a saulos chilima atafunsidwa lachisanu lapitali kudzera pa makina amchezo a whatsapp a saulos chilima anangoyankha kuti palibe chimene angayankhule izi zikudza a lazarus chakwera pa 3 may mu chaka cha 2024 atayankhula pa msonkhano wachitukuko umene amachititsa mboma la lilongwe kunena kuti

amchaka cha mmawa sikuchilendo ayi kwa aliyense mdziko muno popeza akuluakulu a chipani chawo cha malawi congress party mcp akhala akumayankhula zoterezi m'misonkhano imene yakhala ikuchitika m'mbuyomu ndipo msonkhano wa chipanichi waukulu umene ukuyenera kuchitika mwezi wa august mchaka chino uzangosimikiza zakuyima kwawo koma chipani cha utm chimene ndi mbali imodzi yayikulu ya mgwirizano wa tonse ndipo mtsogoleri wake ndi yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima chakhala chikukakamira zimene akuti zili mu mgwirizano wawo zakuti a president a Chakwera ndi amene akuyenera kuzakhala wachiwiri pa masankho a mchaka cha mmawa ndipo a Saulos Chilima ndi amene amayenera adzayimire ngati mtsogoleri wa dziko lino koma pano poti a president a chakwera abwera poyera ndi kunena kuti adzayima anthu mdziko muno akhala akuyembekezera kuti a saulos chilima ayankhula zotani m'masiku akubwerawa zimaoneka kuti a saulos chilima anasankha kukhala chete ndipo amapanga anthu ambiri omwe ndi owasatira iwowa azingokhala ndi nkhawa zakuti ayankhula zotani ndipo zonse zimene iwowa amayenera kuchita amazidziwa ndi iwo okha lachinayi a chakwera atayankhula zimenezi atolankhani ena anafunsa a felix njawala amene ndi wofalitsa nkhani kuchipani cha utm kuti iwowa akutipo chani pa zimene zayankhulidwazi ku msonkhano wa chipani cha mcp uja komatu a njawala anakana kuyankhulapo kanthu ponena kuti sangamayankhule za zimene zikuyankhulidwa ku chipani cha mcp komwe a lazarus chakwera ndi mtsogoleri wa chipanichi cha mcp amene akuyankhula izi pa msonkhano wawo kuti asangalatse anthu owatsatira iwowa iwo anatinso zikanakhala zosiyana kuyankhulako kukanachitika pa msonkhano umene zipani zonse za utm ndi mcp zimachitira limodzi a mavuto bamus amene ndi wofalitsa nkhani za bungwe la oyankhulira pandale mdziko muno la political science association of malawi anayankhulapo pa nkhaniyi ponena kuti zimene ayankhula a chakwera pa msonkhano wa ku lilongwe uja sizachilendo popeza mgwirizano umene anasayinira ndi chipani cha utm ndi zina mchaka cha 2020 umaoneka kuti unali wolephereka kale iwowa anachenjeza kuti zimene chipani cha mcp chikuchita zipangitsa kuti anthu azakhulupirirenso migwirizano yonse yobwera kusogoloko a Bamusi anaonjezanso kunena kuti chipani cha utm chakhala chili chachiwiri komanso chopanda mtchito mu mgwirizano wa tonse ndipo mtsogolomo migwirizano iliyonse idzipangidwa izitengedwa kuti ndi masewero kamba ka zomwe chipani cha mcp chikuchitira chipani cha utm kumbali yawo a george chaima amene ndi woyankhulirapo pa nkhani za ulamuliro wabwino anati kulengeza ndi kutsimikiza kwa a lazarus chakwera kuti azayimanso ngati mtsogoleri wa chipani cha mcp pa masankho akubwerawa ndi chitsimikizo chakuti a saulos chilima akungoyenera kuchilimika polimbitsa ndi kupanga zakuti chipani chawo cha utm chikule ndi kupita patsogolo Iwo akuti apapa ndizachidziwikire kuti mgwirizano wa Tonse wafa. Iwowa mukuyankhula kwawo anatinso sikuti a Saulos Chilima apepelesedwa ayi koma izi akumana nazozi ndiye ndale ndipo a ndale si anthu akuti ungamawakhulupilire. Anthu andalewa ngati akukanika kukwanisa migwirizano imene anasayinira okha kuli bwanji malonjezano awo amene anayankhula mu mnthawi yokopa anthu kwa a malawi a ernest thindwa amene ndi kaswiri mpandale ndi masankho mdziko muno anati kunali kovuta chabe kumbali cha chipani cha utm kuti chipani cha mcp sichidzayima pachokha mu masankho akubwerawa iwowa anati chipani cha mcp chikugwiritsa ntchito kuchuluka kwake kwa aphungu ake mu nyumba ya malamulo ndipo iwowo mu nthawiyi anali akupempha a saulos chilima kuti alimbikire kukulitsa chipani chawo cha utm pokonza maziko okhazikika ndi kuti tsogolo lawo lapandale likhale lowala osati kudalira kuti apatsidwe usogoleri kuchoka ku chipani cha mcp ndipo chipani cha mcp kudzera mwa ofalitsa nkhani wake a ezekiel ching'oma komanso mlembi wake wamkulu a eisenhower mkaka akhala akubwerezabwereza kunena kuti mgwirizano wawo ndi chipani cha utm unali wakutha mu chaka cha 2025 osati 2030 ngati mmene a saulos chilima ndi chipani chawo cha utm amayankhulira iwo anatinso komiti yayikulu ya chipanichi ikumana posachedwapa kumene akambirane mmene apitire chitsogolo kumachita kuti m'mbuyomu komitiyi inasankha kale a lazarus chakwera kuti ndi amene adzaimire chipanichi mu masankho akubwerawa. Pamene izi zinali chomwechi, nkuti a Saulos Chilima ali m'dziko la South Korea kumene amaimira dziko lino ku msonkhano wa maiko aku Africa m'dziko la South Korea wotchedwa Korea Africa Summit. Polemba kudzera pa tsamba lawo la mchezo la Facebook, a Saulos Chilima anati, Ali mdziko la South Korea kumene akuyimira mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera. Iwowa anatinso kumeneko akhala akukambirana nkhani zokhuza malonda zomangamanga ndi za mafakitale zomwe zipangitse kuti Malawi ngati dziko lipindule. Iwowa anaonjezanso kunena kuti msonkhano umenewu akambiranako njira zothetsera mavuto odza kamba ka kusintha kwa nyengo zaumoyo, zamafuta, ndi magetsi ndi kuti dziko lonse lapansi lipindula ndi zotsatira zake. Msonkhanowu unayamba pa 4 June ndi kutha pa 5 June mchaka cha 2024 ndipo a Saulos Chilima amayembekezeka kubwerera kuno kumudzi Lachisanu pa 7 june mchaka cha 2024 m'mbuyomo mtsogoleri wa dziko lino a lazarus chakwera analengeza kuti asiya kupereka ntchito kwa a saulos chilima kamba kakuti anamangidwa powaganizira kuti anakhudzidwa ndi katangale mdziko muno zimene ndi malingana ndi kafukufuku amene bungwe lothana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno la anti corruption bureau acb linachita ndipo linawapeza kuti akukhudzidwa koma posachedwapa zinadabwitsa anthu mdziko muno a saulos chilima anayamba kupatsidwa ntchito pamene a president a chakwera anawatuma a saulos chilima kuti apite mdziko la tanzania kumene amakawayimirira pamwambo wokumbukira kuti maiko a tanganyika ndi zanzibar papita zaka ndithu atapanga mgwirizano wawo kukhala dziko limodzi lotchedwa tanzania anthu ambiri mdziko muno anali odabwa popeza pa nthawiyo panalibe bwalo la milandu limene linawapeza a saulos chilima kuti ndi wosalakwa pa mlandu wawo uja komatu tsopano paja a saulos chilima anali mfulu tsopano poti mkulu woyimira boma pa milandu a masauko chamkakala anathetsa mlandu wawo ponena kuti kuwupitiriza kukhoza kusokoneza chitetezo cha mdziko lino kuyamba kuwapatsanso ntchito a saulos chilima kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino a lazarus chakwera anthu ena mdziko muno anayamba kumakuona ngati ndi njira yokhayo imene akufuna kuti anthu adziti pakati pa awiriwa palibe kudana kulikonse Eh, hao sadanda wangu
alayo ase wapita nayo kuti kwele